ndị Enugu daalụnụ maka unu ka na-esonyela anyị wee luo kịta Uh, on the spotlight today, Governor Peter Mbah is still, uh, we're still having the series on his first anniversary, and our focus will be uh, with the Honorable Commissioner for Information,

several conversations on the activities of the government since 365 days so ọ nyanwa bụ ebe okwu a si pụta kedu ihe ọ dị gị ka ọ nyanwa mere ndị mmadụ ji wee filie na this governance is unprecedented and na e nwere unusual kind of activities going on in governance
Eh, daalụ ekele m gị. ọ dịkwa m ka m ga-asụ gị Igbo sụba igbo ị sụkaligo oyibo ka a sụọ igbo ndị be anyị sị na eh, agha e kwuru okwu ya adị eri ngwụrọ ị bịa ị ga-afụ na gọvanọ kwuru oge ọ na-eme kampen oge ọ na-agagharị na-agwa ndị mmadụ ihe dị ya n'obi ọ ga-eme ma ọ bụ na o bido ọchịchị ọ sị na nke a abụrọ ka e si emebe before ya bụ business unusual na ya bidoro ọrụ na ị ga-afụ ihe dị iche ya mere na ihe niile ọ na-eme kịta bụ ihe ọfụ ọ dị ka ọ bụ ihe ọfụ maka i nee anya mmiri ada agbabu n'Enugu ọ sị na mmiri ga-agba site na ihe dị ka eh, narị mbọsị na iri asatọ e mechakwa ọ bụrụ ihe bụ eziokwu nke bụ eziokwu bụ na gọvanọ n'onwe ji aka oge ọ na-agwa ndị mmadụ okwu, this broadcast bụ percentage ka ọ dị ka ọ dị n'akụkụ eh, Enugu niile bụrụ ya bụ na mmadụ chọrọ ikwu ikwu eziokwu gbasara ọchịchị ọchịchị ya bịara n'ụdị nke bụ na ndị mmadụ ga na-ama ihe ha na-eme na-ekwenyekwa ihe ha na-eme sonye n'ihe ha na-eme maka na ndị Enugu ka ọ na-achị ndị Enugu ka ọ na-egosi eh, ka o si achị ọchịchị eche m n'uche eh, arọ eh, ọnwa iri na abụọ gafere ọ dịkwa m ka gọvanọ mere ọfụma karịa ka ọ sị na ya ga-eme karịa ka ọ sị na ya ga-eme
ọtụtụ ihe ka o metụgasịrị aka na broadcast ya ọtụtụ ihe ka ndị bịakwala ebe a bịa na-ekwu maka ụfọdụ na-ekwucha okwu ọ na-adị m ka ka e, ọ sị ha anana ana mana a ga-ana ka e wee mee ihe ọzọ kwukwa ihe ọzọ ee nke amarọ m nke m ga-asị na ọ kacha ibe ya na ihe ndị a niile mana ama m na ọ gịnwa bụ the mouthpiece of the government

onye nwa na-eme n'obodo na-agazi ọfụma kịta iweleta eh, tablet gị maọbụ handset ị na-apịọ ihe kịta inweta ihe ị tụrụ anya ndị be anyị kwesịrị ka ha mara ihe niile na-aga 260 smart schools abụrọ obere ihe ọ dịkwa nke ije m n'uche na onye nwa kachasị n'ọrụ eh, ndị ọzọ maka na onye nwa na-egosi ebe gọvanọ na-eje ọ bụrụ na anyị nwa ama

anyị bịakwasị na ministry of information adịburọ ihe dịka arọ ịbụọ ma ọ bụ ịtọ gọvanọ sị mba ihe gbasara information na ndị mmadụ ga na-aghọta ihe a na-akọ there is need to establish contact with the people maka na gọọmenti a bụ gọọmenti mmadụ niile onye nwa mere na o bidoro wepụta ego ego mara abụba sị ka ebido ministry of eh, information ọfụma kịta anyị ebidogo ministry of information anyị na-etinyekwa anya na ESBS na ebe niile na daily star na ihe niile a ga-eme ka ya bụrụ na ma ya bụrụ na enwere flow of information from the ministry to the people representing government interest and then conveying to the government the interest of the people. I believe that the, the, the ministry has also expanded its tentacle to include radio, uh, information through the radio, information through the uh, uh,

It's an ongoing process. Okay, um, ka anyị na-agbadatakwa na ihe ndị ọzọ the uh, gọọmenti mego uh, in the area of transportation nkwa uh, gọvanọ kwere na mbido how far so far in transportation? I would say so far so wonderful. Um, ebe a ka anyị ga-agba mbọ fụ na ndị mmadụ ghọtara ihe a na-eme ọfụma ihe anyị ga-eji agba mbọ maka na ịbịa sị ka ya kulie obodo kulie ihe dị n'obodo ka inwe ike rụgharịa ya ọ ya emelata onye ọrịa na eme affect onye enweta so we we we we have uh, tried to let people know that the governor is seeing beyond today that's why we, when we say tomorrow is here it also means that we are focusing on what we what we envisage will happen in the next 10 years 20 years

And so the terminals are being built. Ebe moto ga na-abịa. Ọ bụ enwe enwe two wings of it, enwe nke dị international na nke dị local. International a bụ ịbịa ebe a, ị ga-esi ebe a jebe ihe dị ka steeti ọzọ ma ọ bụ obodo ọzọ dị ka Ghana ma ọ bụ ihe ọbụla. A ga-enwe ha niile n'Enugu ebe a.

onwere moto ga-anọchi ibe ya ụzọ ị batara ebe a na terminal ahụ imesi ihe na-eme pụkwa nwayọ ee ọ bụrọ ebe ndị agboro ga na-abịa sị gị banye moto ka banye moto ka ihe ọbụla ka a na-esi eme ya n'obodo oyibo ịkwanyere onwe gị ugwu mmadụ nwere ugwu dị otu a ka a ga-esi mee emesi ihe niile transportation enwe uru ọ ga-abara ndị mmadụ ọfụma na ịbịa n'ogbe taa

ihe ọzọ wee bụrụ health mgbe gọvanọ na-ekwu 200 and something smart schools for each ward o kwukwalụ maka eh, type 2 hospital Yes. eh, which eh, many regard as a smart, hos- eh, smart health eh, center kedu ka nke ahụ si na-aga kịta a bịa na ihe dịka na health gọvanọ nwere nchekwube na nwaanyị ọbụla dị ime ọkachasị na ọ na-ata afụfụ na ọ dị ime ọ chọrọ ije ụlọ ọgwụ lekwa ụlọ ọgwụ lekwa ọnụ be na ward niile ọ ya nwa mere na ọ na-arụ primary health care na 260 wards e bidogo ụfọdụ ward o nwere nke m jere nke last last two weeks anyị eje ebe a fụsa ka esi arụ ya ebe o nwe nsogbu dị anyị asị ha mee otu a mee otu a mee otu a na mezisi ya ọfụma anyị na-agba mbọ ịfụ na ihe ọbụla a na-arụ n'Enugu steeti na anya ga-adị na ya anya ga-adị na ya ga-egosi na ee

Alright, and for the people ọ na-emekwa n'ihe niile ma ndị nne nwaanyị ma ndị a na-arụrụ ụzọ ma ndị a na-emetalụ smart schools ịma na ihe niile a bụ towards the betterment of uh, ndụ ndị Enugu ịghọtago so kee ka ị ga-esi wee nyenụ ha ndụmọdụ ma ọ nwee ihe a na-eme expect uh, expectations of people from the government dị there mana e nwekwara expectations gọọmenti nwere for ndị mmadụ well expectation anyị bụ na onye ọbụla nọ n'Enugu ga na-aghọta ihe a na-eme nke mbụ nke abụọ ị ga-akwado gọọmenti maka na Dr. Peter Ndubuisi Mbah bụ gọvanọ Enugu steeti ọ bịara idozi Enugu ihe mebiri n'Enugu karịrị ihe mebiri n'Enugu abụghị ihe a ga-emezi n'ofu ofu mbọsị ya bụ nkwado ka anyị na-achọ ị kwado gọọmenti a ị ga-afụ na ka o si na-adị mbọ niile gọọmenti gọvanọ na-agba ka ọ dịrị ndị Enugu steeti ọ bụkwa ma ya nwa ọ dịkwa nke ya bụ nwoke nwere ngabasị ka esi ekwu na Dubai o nwee swag nke bụ na ọ bụrọzi onwe ya ka ọ na-achọ ọ na-achọ ka ọ dịrị ndị mmadụ ọ bụ na ị gee broadcast o mere ọ sị na ihe na-agbawakarị ya obi ịfụ ụmụaka ka ha bu jerikan na bọket na-achọ ka ha kute mmiri ọ ya nwa mee ya sị mba na ya ga-ebidogoro gwa ndị Enugu na ya ga-ewetara ha mmiri na 180 days tupu o winie elekshọn hmm. o bidogo rụba ọrụ a Chineke emee o winie elekshọn a mekwa Enugu steeti mekwa mmiri ọ bịa gụpụta pasenteji ndị nwegasịrị mmiri na Enugu steeti onye a gosiri mmadụ nwe obi ọcha mmadụ sị that na ya he wants to serve with utmost uh, ndị commerce na-akpọ uberrima fidei as utmost good faith ọ chọrọ ịserve ndị Enugu gwa ha eziokwu o nwere ndị nwee 33 pasent nwee ndị nwee 85 pasent nwee ndị nwee 54 pasent ihe a gosiri ka mmiri si dị ebe ahụ ọ bụrọ na mmiri adịrọ n'Enugu ka e si kwuo mmiri adịgo n'Enugu na ọ bụ kedu ka a ga-esi were mmiri a jee na ebe a ka ndị Abakpa niile nwee mmiri kedu ka e si mee ka ndị Trans-Ekulu niile nwee mmiri Trans-Ekulu nwere 33 pasent kedu ka e si mee ka ndị nọ eh, Uwani nwee mmiri ọfụma ihe niile a na-ekwu ya nwa nye egzampụl ndị UNEC mmiri agbabeghị na UNEC since m ma UNEC ejere m akwụkwọ na UNEC mmiri agbabeghị oge ahụ kịta the vice chancellor na onwe sị na na ọ ihe ịtụnanya na mmiri bido gbaba na UNEC oge ahụ na-ekelekwa gọvanọ na ọ bụrụ na ị gee brodkast ị ga-anụ
ike ikwute okwu mmiri a eh, anyị ekwugo ọ bụrụ na o nwee activities Enugu steeti gọọmenti anyị kwuru maka ya ọfụma ọfụma na na program anyị ọ maka ihe mmiri karịrịarị ka anyị kwu maka okwu ụzọ maka o nwekwa mkpa ji ndị Enugu karịrị ihe mmiri ahụ and eh, nke a bụ izizi gọọmenti na-ebido n'ụtụtụ wee chụba ihe mmiri a anyị ekwugo ya ọtụtụ oge kwuo nsogbu enwegasịrị mee na ọ bụberọ mmadụ niile nwetara mmiri a nsogbu ndị ahụ eh, including vandalization and stuff like that kedu ihe emego a- apụtabago na ya ka a ka nọ na nsogbu ahụ n'ukwu gọọmenti ka na-agba mbọ ka anyị pụta na ya Ee, nke bụ na vandalization onye ọbụla ga-ama ọ bụ na gọv- gọọmenti tinyere ihe a ga-eji wee na-enweta mmiri mmadụ eje kụkasịba ya ya bụ ihe ị fụrụ na ọ dịrọ mma gallery a rụrụ dịka e bidogodu nwee mmiri ka onye ọbụla nwee ike ịfụ mmiri kịta ọ bụ enwere percentages of ndị ndị enwetabe mmiri ọ bụ na gallery nọ nso ebe ị nọ je gbara mmiri na ọ ya ka e ji rụọ that gallery kama kịta ụfọdụ eje fiọpakapụgo eh, taps dị n'ebe ahụ which is not eh, a pleasant story to hear so ana m ekwu that na ihe ụfọdụ gbochiri na mmiri ababeghị ababeghị be ndị mmadụ nke mbụ vandalization a na-ekwu ihe nke mbụ bụ paịpụ niile edebesịrị oge a na 1960 kridim niile paịpụ a niile ụfọdụ n'ime ha gaa n'okpuru be ndị mmadụ rụrụ ụlọ gosi na ị bịara etikponata ụlọ a ibido kịta tikpopu ụlọ
gọọmenti chọrọ ka ha chọọ ka ha esikwa onye ukwu wara eh, o gosi na gọọmenti a nwere obi mmadụ igosi ndị mmadụ that we have a human touch

nenee be gị ọfụma rụziere gị ọfụma ụmụ ndị experts n'ebe ahụ rụziere gị ọfụma mmiri abata be gị ha ga-agwa gị eh, ihe nya na ya so okay anyị abịabago nkata anyị na gị isi njedebe mana anyị ama nkwucha okwu a hapụ ikwu ụzọ emechaa gọọmenti unu a wee tirie obodo ebe niile wee ghọọ ka ebe a na obodo a na-emepe ọfụụ tirie ụzọ niile bido mkpu a na-afịọ mana adị m a-wish na a na call in ebe a ka ndị Trans Ekulu gwazie m experience ha maka ọ ka ha njọ n'isi Eh, ị ma na biko oge- ka ọrụ ụzọ a si ị ma na aga. oge oge anyị na-ebido ndị mmadụ tibere mkpu na gọọmenti ebidobeghị ihe ọbụla gbasara ụzọ ụzọ niile dị njọ. a na-akọ a na-akọ a na-akọ anyị sị ha nwee ndidi na a na-akpa ihe akpa Eh? o ruzie oge anyị bidoro ọrụ etiwekwa mkpu na ada agazi ụzọ n'ụzọ dị ebe dị n'ebe dị na etirigo ụzọ niile o nwere ihe ị ga-eme ma ya bụ na enwere ndị ga-complain kama na ihe ka mkpa bụ na ị na-eme ihe ka ọ dịrị ndị mmadụ kịta ụzọ adịgo e nwekwa ndị enwetabeghị ụzọ kama na o gosiri na gọọmenti dị nkwadobe inye ha ụzọ gọọmenti dị nkwadobe inye ha ụzọ ndị enwetabeghị ụzọ ha ka nwee ndidi

ka a na-arụ n'Enugu m kpọbara gị afa ndị e, emegoro ị ga-asị edoghị ọ bụ ihe emegoro eme onye maka anyị ji asị ị na-anya ụzọ arụgoro arụgo na eh, Broderick Silversmith Road na Coal Camp Ekulu Road to Damija ya bụ nke nke Trans Ekulu ahụ ehe eh, Trans Ekulu Gariki flyover Amechi flyover Odudukoko arụgokwa ya na st peters gariki college road ihe a niile bụ ihe arụchago na enugu ndị mmadụ ga-asị kee ka e si mee ihe a niile. na one year lagos street bụ premier layout texaco ifo and so many other places arụgo n'enugu ya bụ o gosi na gọvanọ dị nkwadobe onye ọbụla kwado gọvanọ kwado gọọmenti a ihe niile ga-akpọ ihe ọzọ gọvanọ Peter Mbah kwusiri ike na ya bụ em, Uh, creating uh, business friendly environment enabling environment for business ọ dịcha ka some of the things o mee ọgwụ ya mana anyị chee ma ọ- Enugu steeti ị ga-asị na ọ dịgo friendly for business uh, persons and investors m ga-asị ee na ọ dịgo ease of doing business has come to stay in Enugu State. ị chọọ inweta C of O n'Enugu steeti ihe ọ ga-eweziri karịa 72 hours ihe a na-eji enweta bụ ihe dịka eh, one month two month six month seven month ị ka enwetabeghị ị na-enwetachakwa ya a kọwara gị akụkọ dị na ya ị bịa a na-ahazi ihe na ministry of land nke ọ bụ na ị pịa bọtịn ofu bọtịn ị ga-enweta ndị nwe anị a onye nwebu ya nke mbụ onye chọrọ ire ya iche ị pịkwa ọzọ ị ga-afụ ana dị eh, free ị nwere ike igo ka a hazi ihe ọfụma ka ndị gara gara gara ndị ji egwu wayo ka ha ghara ịdị na-eme ihe niile na-aga ọfụma anyị na-ayọ chukwu ka ndị be anyị sị na o si taa dịba mma na ọ ga na-adịgide
anyị enwezi ọtụtụ oge anyị na gị nọ ehe anyị kala ịjụ gị ọtụtụ ajụjụ ndị ọzọ mana o nwere ihe ị ga-akọwara anyị maka na e, onye na-eme ihe gọvanọ kpọrọ ya bụ disruptive innovation ya bụ

ndị e tikporo ụlọ ha na-eti mkpu ụfọdụ na-eti mkpu agbanyeghị na gọọmenti na-akwụsị compensation na ihe ndị ọzọ ha na-eti mkpu nwere onye ga-asị ya it is natural phenomenon that somebody would like to stay in his in, in the status quo the place he has stayed for a long time provided he's benefiting from that thing so if you want to disrupt his, uh, his stay at that particular position he will naturally cry out but when you perceive what is going to come

in, in the next one minute eh, ị nwere ike ịgwa anyị the future the next 365 days 365 nke mbụ na nke anyị emechabeghị mm. a ga-emecha ha ncha mm. ihe ọzọkwa ga-abịa o nwere nke ga-adị karịa one year mm. nwee nke anyị ga-emecha tinyekwuo jara na afọ nke na-abịa ana m ekwe nkwa n'aha gọọmenti na ihe niile ga-adị mma Enugu steeti ga-agbanwe oke mgbanwe na anyị ga na-afụ ihe Oh, okay. Um, Honorable uh, Commissioner for Information Enugu State, Aka Eze Aka. Anyị ekene gị maka ndị mere anyị. Kene ndị Enugu ka ị naa. Enugu ana m ekene unu ana m ayọkwa ka unu na-akwado gọọmenti keep on supporting the government and appreciate what we are doing commendation will only strengthen our arms to do more Thank you. Governor Peter Mba's first anniversary, one year of unprecedented stewardship and unusual governance for our focus today on Spotlight. And uh, the commissioner was on the spotlight as well. Thank you, ndị Enugu nọrọ unu. Anyị ga-abịa anachiata ka anyị wetala unu ozi si n'akwụkwọ mgbasa ozi newspaper stories. Uh, don't go anywhere yet, we are still here. Good morning, Cold City.